ka hakɛto ɲini aw fɛ ni ala ka diɲɛ ye nansara nɛgɛw don tuma dɔw la ko man nɔgɔn cɛw an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲini aw fɛ aw minnu bɛ k'an ka jɛmukan su in ka aw ka jɛmukan ka partaze a ka video in ɛmɛ a ka kɔmantɛriw bila ni ala ka diɲɛ kɔfɛ an bɛna segin kɔmantɛriw ma inshallah hakilijigin bolo ma funɛ tarawele de bɛ an bolo bi ni ala ka diɲɛ jamana in seko ni dɔnko tigilamɔgɔ belebele don o la aw minnu tun bɛ k'an lajɛ sisan sisan ka foli kurakura k'a di aw ma k'aw waleɲuman dɔn ni k'aw barika da aw ka timinandiya ni aw ka cɛsiri la ka segin ka na jɛmukan kɔnɔna na an bɔra ka funɛ ka duman dɔ lamɛn sisan a titiri ye ko n'a y'a miiri ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la miiri a miirila ko b'a la dɛ ka sɔrɔ ko caman bɛ a kɔnɔ nka an bɛna jɛ ka funɛ ɲininka funɛ e ka nin dɔnkili wala e ka nin duman ye

muso bannen don furu ma bi o min actualité yɛrɛ ye ka kɛ manamana ye ni miiri mɔgɔ minnu dɛsɛlen don dahirimɛ na wala dutigi minnu bɛ ka miiri n'u ka sini balo ye funɛ vraiment sani n ka dɔnkili in compose n ye action ba de ye n ɲɛ la mais n bɛ se ka n da don action fila fo saba ɲɔgɔnna la bisimila min bɛ n yɛrɛ to motiver dɔnkili in kɔnɔna la Une fois, unhun, n taara dɔgɔtɔrɔso dɔ la, unhun, n tɛ tɔgɔ fɔli kɛ, oui, n taara kun min na n t'o fɔ, unhun, mais fɛn tun tɛ n yɛrɛ ni la Ala barika la, unhun, n ka famille mɔgɔ dɔ tun man kɛnɛ, unhun, n taara n ye action fɔlɔ min ye, unhun, cɛ dɔ don a taara n'a muso kɔnɔma falen ye tin b'a la, unhun, ni mɔgɔ bɛ juger i yecogo fɛ a yecogo bɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko se t'a ye dabali t'a ye a jigi ye Ala de ye a taara a bɛ don ni ka bɔ caman na a bɛ don ni ka bɔ caman na a ka don ni ka bɔ laban min bɛ ka kɛ ni muso bɛ jiginni sira kan o bɛnna ni médecin bɛ ka ne wele n taara ni min ye banabagatɔ min ye a b'o ka consultation kɛ n donna ka taa bɛn ni discussion dɔ de ye u ye ordonnance di cɛ in ma k'a ka taa ka taa fura san n'o tɛ ko u tɛ se k'u occuper muso ka jiginni na a don n'i tun ye sanu kɛ n bolo bilahi ala n tun b'a ta k'a di cɛ in ma parce que muso in a bɛ jiginni salle de kɔnɔ a bɛ saya ni balo de cɛ a ni ka kisi den ka kisi se kun tɛ ne ye a don cɛ ye ordonnance minɛ a ye regard fɔlɔ min yɛrɛ kɛ k'a ka ordonnance lajɛ a ye ne dun kojugu a ɲɛji bɔra a kasira a ye ordonnance minɛ k'i kɔ don ka bɔ a ko tɔ kɛra cogo min na n t'o dɔn après cɛ seginna ka na cɛ bɛ segin ka na wagati min na a ni ɲɛji nana a nana ka na kɔnɔn la réception na ka deli k'u ka kɛ ala ta kama u k'u occuper muso la hali ni muso bɛ to u bolo de garde a ni den ale bɛ wari ɲini ka na mais muso ka lafiya fɔlɔ u ko ko cɛ ka hakɛ to k'olu ye baarakɛla gansanw de olu tɛ se ka tɛmɛ si ka kumakan kan eh, eh, cɛ eh. muso tola musokɛlɛ la ten a ni den si ma balo jamana kɔnɔ ye o bɛ kɛ a kɛra mali la yan bamako yan wari kun t'a kun a se t'a ye a don a sugu la n'a problème sugu b'i sɔrɔ i bɛ bɛn ni i bɛ fɛn fɛn miiri k'a fɔ k'o y'i jigilamɔgɔ ye n'a ma kɛ ala dɔnbaga ye a bɛɛ bɛ bɔ ni problème dɔ ye min b'i yɛrɛ ɲinɛ i ɲinɛ i ta kɔ O ye kelen ye filanan a y'a sɔrɔ ne fana yɛrɛ tun bɛ degun dɔ kɔnɔ fatɔ den yaala kuma y'a san kuma de anw y'a tɛ so dɔn anw bɛ mɔgɔw ladi ni tiɲɛ kuma de anw man ka kɛ nkalontigɛla ye a y'a sɔrɔ ne bɛ degun dɔ kɔnɔ ne ka sosara a tun tɛ n bolo n bɛ maɲumanko la n bɛ va et vient na n bɛ va et vient na n ye n jigi da n jigila mɔgɔ caman kan a bɛɛ bɔra n jigi kɔrɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ni ala ye min da mɔgɔ bɔgɔ la i bɛ k'o de ye mais bi ka gɛlɛn maa ni n ta cɛ la olu fana tɛ kelen ye dɛ wa maa b'i muɲu de

U bɛ ɲɛna wolo ni fɛn kɛ kuma n'a taabolo don dɛ n'a digira min na u ka yafa n ma mais nin ye tiɲɛ de ye n b'a fɛ ka fɛn dɔ fana f'i ye ni mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ fɔ n'i bɛ tiɲɛ fɔ kana excuse ɲini o tiɲɛ kan kan parce que n'i y'o kɛ hali mɔgɔ min min y'i yɛrɛ ye a kɔnɔ ni a sɔrɔla o tigi cogo don e ka kuma kama o bɛna da i la mais n'i ye excuse ɲini a bɛ dɔ bɔ e fɛ la tiɲɛ kɔni ye tiɲɛ de caman bɛ ɲɛnawoloma kɛ cɛ sinon furu ma gɛlɛya tɛ oui n ko sa fiyentɔ dahirimɛ bɛ ala de bolo siga t'o la e mana bɛn ni cɛ dɔ ye e ka d'a ni ye de a b'a fɛ k'i ta muso ye n'a y'a sɔrɔ i ni cɛ wɛrɛ kan dilen tɛ ɲɔgɔn ma k'i tɛ fɛ k'o janfa Mhm. cɛ wɛrɛ ka kumakan t'i kɔrɔ walima a ka woro t'i kun kɔrɔ e ka sɔn o furu ma kɛ Mm. e b'a daminɛ dɔn est ce que e b'a laban dɔn Bon an ka musoman caman an ban de ma bi an t'a kɛ ɲɛna woloma ni tulonkɛ ye pa pa la an bɛ taa pan kɛ an an bɛ taa pan kɛ an fɛ kabaw b'an nɛgɛn nɛgɛn ka don an an ka ki cɛ musoya ye koba de ye wari man k'a to an k'an danbe feere ni muso bɛ se ka ka bolo la ka sɔrɔ i ka ko bɛ cɛ a tɛgɛ la filɛ la dɛ tiɲɛ don ne yɛrɛ muso de ye

n'i taara an ka bɔti ni fɛn kɔnɔ n'i da kun sen fi tigɛ tɛ foyi tɛ mɛ tiɲɛ de don i bɛ se ka taa bɔti la bɔti la tan ni fɛn ninnu tɛ kelen ye i bɛ di an de ka taa fɛn dɔ sirasi ni fɛn dɔw bɔ i kan nka n'a la ko lankolon kɛ ji ka se ka ka ɲini yɛrɛ kɔ o de y'a jugumanba yɔrɔ ye anw ye musow de an man ka sɔn ko dɔ ma ala kɛlen don ka anw bonya cogo dɔ la anw man k'o bonya ta ka bɔ an yɛrɛ kan o ye filanan ye funɛ vraiment eh, an bɛ an wasa ni nin ye an b'an wasa ni nin ye ala dan nin ma vraiment a b'a kun bɔ nin bɛ an lajɛbaaw lafiya kosɛbɛ surtout mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ ye nin cas kɔnɔna na n b'a fɛ i bɛ hakɛ to lamɛnbaa bɛɛ ka hakɛ to n b'a fɛ ka kelen fara a kan walima fila an ka finitigi minnu n'u bɛ taa ka taa an kunmabɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la champ de bataille kan a caman musow kɛra furujatɔw kɔ siga t'o la siga foyi t'o la caman taara k'u muso ni den caman t'u kɔ jigiya t'u la n'a bɔra ala la n'i y'i sigiɲɔgɔn ye mhm. nin gɛlɛya b'a la bi a cɛntanyana a dun tora bɛɛ de kunko la n ka na nin don in na ka na surprise k'a la k'a ɲɛji cɛ mhm. a n'a denw o baraji min bɛ n ye alahu taala de b'a dan dɔn nka mɔgɔ t'a dan dɔn a kɛbaga man ca an b'olu muso ninnu t'u ɲɛji la k'olu denw to ɲɛnɛmaguru la a dɔ bɛ se ka taa dɛmɛ ɲini i fɛ a karisa ne nana en tant que voisine veuve j'ai des enfants se tɛ n ye dabali tɛ n ye n cɛ tora kɛlɛ la n mago bɛ nasɔngɔ la bi ka n ni denw balo i b'a ye a tigi bɛ bɔ ni problème dɔ ye n y'a k'a dɔ ye k'a fɔ ko wariko b'a la wariko tɛ mais sɔnko bɛ mɔgɔ dɔ la kaari t'i la siga t'o la siga foyi a ye muso n'a denw to kɔngɔ la ka bɔ ni problème dɔ ye muso ɲɛ di dɔw wulila ka taa so a bɛ manɲuman ko la et pourtant a tora kɛlɛkɛyɔrɔ la a ma taa a ka denbaya dɔrɔn kama ka t'o de fɔ a ma taa mali bɛɛ de fɔ a ma serment de kɛ ko mali ko fo saya anw de ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn safunɛ f'an ka hinɛ ɲɔgɔn na mali in ye hinɛ jamana de ye makari jamana de don ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de don n'an ka dumuni kɛ jamana de don ni mali in danbe ma tunun n'a danbe kɔrɔ b'a nɔ la i dunantɔ i bɛ tɛmɛ da dɔ fɛ ni kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la don du dɔ kɔnɔ i ka foli kɛ dɔrɔn k'i jatigila k'u ye kɔngɔ bɛ n na minɔgɔ bɛ n na n'i bɛnna n'u ye u bɛ dumuni na u b'i weele n'an ka dumuni kɛ i b'i tɛgɛ ko i b'i sigi i kɔnɔ fa bɛ k'i sigi bɔ i ka kun la sigi la nka e a bɛ ten n'i taara dɔw yɛrɛ fɛ yen nɔ i bɛ don u fɛ yɔrɔ min dɔrɔn u muso jugunin yɛrɛ bɛ dumuni ta fɔlɔ ka taa bila cuisine kɔnɔ walima a bɛ taa bila salon kɔnɔ a bɛ an ka la e t'a dɔn ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ lɔgɔma kelen ta i fɛ yen k'a fɔ ko ala b'i sara n'a ye dɛ gansan tɛ a tigi garijɛgɛ de dil'i ma n'o kan fana baden an ka geribudenw minnu bɛ siraba la yala yala la caman b'u denw di karamɔgɔ ma karamɔgɔ madɔgɔya tɛ u ka yafa n ma mais karamɔgɔ ɲuman bɛ yen karamɔgɔ jugu bɛ yen karamɔgɔ jugu de ka ca bi n'a ɲuman ye denmisɛnninw bɛ yala yala min na n'i ye wolomuso ye ne ye wolomuso de denw bɛ ne bolo ala barika la mm, mm. ne tɛ se ka waliden ye cogo sugu dɔ la ni se bɛ n ye k'a fɔ ko n b'a to gɛlɛya kɔnɔ mais se de tɛ n ye mm, i bɛ denmisɛnnin dɔw ye condition dɔw la u bɛ yoli yoli la 23 heures minuit une heure deux heures du matin i bɛ bɛn ni geribu denmisɛnnin fitinin dɔw ye u bɛ siraba da la u bɛ ka fɛn u bɛ mobili ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka risque min parce que ala de b'a dɔn an ka jan mɔgɔ hali o sa association dɔ dayɛlɛ o ma o geribu den ninnu kama walima olu ka karamɔgɔ kama k'u dɛmɛ ka baara nɔgɔya u bolo nka n'a fɔra ko geribu den bɛ bɔ fɛn dɔ de bɛ fiɲɛ na

Hinɛ yɛrɛ fɔlɔ a bɛ daminɛ dusukun de la. N m'a fɔ denw kana taa kalan morikalan ni fɛnw na Ala ka diinɛ a ka ɲi nka an k'a jateminɛ mɛlɛkɛninw de don siniɲɛsigiw de don. Siga t'o la. Siga foyi t'o la. N'u ka vie donna bɔgɔ la depuis sisan. Unhun. Avenir ko kuma bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn? Olu de ye jamana in tuloma dɔ ye don dɔ sini. Unhun. Dɔnkili in bɛ kuma nin bɛɛ kan. Welekan jumɛn b'i bolo yan an ka bɔ nin stade nin étape in na ɛɛ ka kɛɲɛ n'i ka album min bɛ sira la ka na est ce que page b'i bolo walima est ce que i bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye pour que vraiment i ka nin ladilikan ninnu ka se ka lamɛn a ka labato cogo min na. Oui Funɛ Bɛla ka page Facebook bɛ yen A ka page youtube bɛ yen n'i mago bɛ fɛn fɛn na n'i taara youtube kan i bɛ se facebook page kan i y'a taper funɛ bɛla i bɛ a bɛɛ ye i bɛ son bɛɛ ye vidéo minnu bilalen don i b'a bɛɛ ye album kura bɛ na inshallah a tɛ na mɛn tuguni an b'a finition na ni ala ye an dɛmɛ a baara cogo ɲuman na a bɛ bila maximum dans deux mois manager yɛrɛ b'i cɛ siri kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen inviter k'a fɔ ni album in bɔra u k'u jija k'a télécharger wala n k'a fɔ u k'u jija ka album in dɔ ba la pour vraiment que kuma minnu bɛ ka fɔ a kɔnɔ kuma ninnu fɔ kun tɛ a kuma diyaɲɛ dɔrɔn ye mais plutôt an k'a lajɛ ka baara kɛ ni kuma ninnu kɔrɔw ye ka se ka baara kɛ ni hakilina ninnu ye ni ala ka diɲɛ ye Funɛ bɛla an ka jɛmukan bɛ fɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la nka an tɛ se ka wuli fiyewu fo an ka bonyamasegin foli di an kanumɔgɔw ma k'a di i yɛrɛ fana ma parce que i ye an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ mais n b'a fɛ kuma dɔ tun bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ kan mɛnna tuma dɔ la a bɔlɔlɔ kan kuma don donc tuma dɔ la i bɛ se ka ɲɛfɔliw kɛ walasa ka se ka olu kow bɔ yen funɛ bɛla ko i ka son min bɔra f'i ko ko ne ma sa f'i ko ko karisa fɛn bɛ fɛn dɔ ko ne ma sa dɔw ko funɛ bɛla i ka o tununi kɔnɔna na a k'i ye ko de daminɛ bon ko min n'i ma se ka a laban c'est-à-dire i ye a daminɛ ma se k'a laban mais gɛlɛyaw y'a to i y'a bila mais moi je vois que i ka kuma ninnu kɔnɔ vraiment funɛ ne yɛrɛ ka faamu na ne b'a ye k'a fɔ funɛ b'a préférer ka sa degun kɔnɔ mais a ka objectif a t'o bila mais précisément e ka tununi tun kun tun ye mun ye e bɛ se ka mun fɔ ka nin kuma in jaabi surtout mɔgɔw ma minnu bɛ ka nin kuma ninnu bisigiya ni funɛ ye wala kun jumɛn bɛ a la N'aw kun wɛrɛ t'a la kun kelen dɔrɔn ko ka ca ko kɔni ka ca ɔ a ko mana caya cogo cogo ni artiste tununnen ye fɛn fila de don disons fɛn saba ni bana tɛ saya don walima baara don ala barika la ne ta tɛ nin fila si ne ta ye baara de Wagati dɔ bɛ kɛ k'i ka i retirer ka taa kɔfɛ dɔɔnin ka élan kura ta u ye su a fɛ ne ka ye mais jagoya nin bɛ fɔ fo ne tununna ne yɛrɛ b'a dɔn ne tununna ye mais ni n bɔra don o don n bɛ baara min na ne ka na ni min ye ala barika la ne ala ma n janfa ala dun tɛ mɔgɔ janfa ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ ni n bɔra don min n ye nin kan min kɛ n tununnen ye a bɛ faamuya fɛnɛ a nɛ mɔ k'an ka nin jɛmukan datugu i ni i baaraɲɔgɔnw cɛ bɛ cogo di an bɛ waati min ko sisan artiste kunda ka fara a kan ladilikan jumɛn b'i bolo n'i bɛ min na art kɔnɔ min tɛ yɛrɛ fɛnɛ ne ni baaraɲɔgɔnw cɛ baasi foyi tɛ yen ala barika la an ka di an bɛ continuer la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ toujours Mais o den bɛɛ ka kan ka sɔrɔ bali aw bɛ se ka kɛ mɔgɔ tan ni mɔgɔ mugan aw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bɛɛ bɛ na n'i ka caprices ye o tɛ kojugu ye kan foyi foyi ne ni fɛn fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ ni mɔgɔ si cɛ ko ni mɔgɔla mɔgɔ ma ka nkalon tigɛ la dɛ foyi tɛ ni mɔgɔ ye min fɔ kɔfɛ olu kunko de kɔlɛ ta la mais anw yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ ko fɛn tɛ a b'a ka se ka sigi seli mais tuma bɛ ladilikan min di surtout les artistes kuma ka gɛlɛn kɔrɔbalen b'a la denmisɛn b'a la mais n'i y'a mɛn ko artiste famille ba kelen de don du kelen de don an bɛɛ ye famille kelen an ka ɲɔgɔn kɔniya ni ɲɔgɔn juguya dabila an k'a essayer

ne t'a fɛ karisa ne ɲɛ bɛ talent dɔ la karisa la n b'a dɔn n'a bɔra ne nin talent ɲɛ k'a développer a bɛ yɛlɛ a bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fana dɛmɛ minnu bɛ dibi la k'olu fana dɛmɛ ka yɛlɛ mais ala ni dusukungoya yɛrɛ fɛ ɲɛngoya yɛrɛ fɛ hasidiya fɛ an bɛ kala ta k'a bila o tigi ɲɛ ka ŋara d'a tigi ɲɛ a kana avancer n tɛ avancer e b'i bila retard la i b'a tigi yɛrɛ bila retard la ni disons i b'i ta tiɲɛ parce que e de ye juguman kɛbaga ye e b'i ta de tiɲɛ i bɛ tila ka i bɛ ka mɔgɔ min juguya i t'ale ta tiɲɛ dɛ i b'ale bila ale ta de la mais e tɛ se k'a dakan bali i kɔni b'a lasumaya bon o baden de bɛ artiste kunda alors que n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan e cɛ an b'an diya kojugu i y'a ye de wa a kɛr'i la de n y'a ye a baden kɛra n na hali n t'a da dɔn a caman a caman bɛ na ka n'i sigi n fɛ ka yɛlɛ n fɛ musa musa musa ala kana an baraji cɛ n se ye min ye n b'a k'u ye mais n'u kɔmansera ka san sɔrɔ u bɛ ɲinɛ n kɔ mɔgɔ caman ye ne utiliser art in kɔnɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ni min ɲɛ bɛ n na min tulo bɛ n na bɛɛ b'i yɛrɛ kuma dɔn mais ne fo ne y'a bɛ mun tɔgɔ la ka tɛmɛ parce que ne de bɛ fɛn fɛ ne b'a kɛ ni dusukun jɛ ye tant qu'i dusukun nɔgɔlen don art kɔnɔ i t'avancer layi man ban Tant qu'i dusu tant qu'i dusukun jɛyalen don art kɔnɔ i bɛ avancer mais tant qu'a nɔgɔlen don i tɛ avancer kan'i yɛrɛ sɛgɛn e ye artiste ye e b'a fɛ ka yɛlɛn mais e artiste ɲɔgɔn e b'a fɛ k'o lajigin toujours e tɛ jigin e di e tɛ yɛlɛn n'e ko k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ka su e ka dugu tɛ jɔ donc f'an k'o de dabila bɛɛ n'i dakan don anw bɛɛ lajɛlen jɛra baara dɔ de la ala de y'an dakan ka ye anw de kan ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an kan ka ɲɔgɔn ko kɛlɛ yɛrɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ n'i y'i artiste ɲɔgɔn tɔgɔ jugu mɛn a fɔ a fɛsɛfɛsɛ i k'a dɔn n'i bɛ se ka kɛlɛ kɛ i b'a kɛ n'i bɛ se k'u sensibiliser k'u sensibiliser mais tant qu'an ma ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn kɔniya dabila a ka gɛlɛn an sago ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ka jɛ k'an kɛlɛ u ka bɛn tiɲɛ ma nka an yɛrɛ dama t'a to ɲɔgɔn ta Aw barika da k'aw fo k'aw waleɲumandɔn dan tɛ foli min ni barikada min na ko duman banbali jate don bi ta anw bɛ sɔn ka sonsoro yan nka yann'an ka bɔ dakuruɲɛ kelen i ye mun ye plateau kan yan min diyara i ye min goyara i ye ani mɔ kɔsa ye nkalon la kɛ ko bɛ sa la tɛ sa la

ye walasa ka se ka funɛ dɛmɛ ka bɔ denw kɔnɔna na an bɛ waati min ye ko sisan ni ala ka diɲɛ ye o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn a y'aw labɛn funɛ bɛna a sɔrɔcogo ɲɛfɔ aw ye aw minnu bɛ ka fɔ aw bɛ fɛ ka funɛ dɛmɛ a ka baaraw kɔnɔna na wala aw bɛ fɛ ka funɛ ka doni dɔ ta ka bɔ a kan psisuma hali kɔnɔ ka se k'a dɛmɛ ka san sɔrɔ cogoya min na ni ala ka diɲɛ ye f